a fara dunanw kan kojugu mɔgɔ bɛɛ lajɛlen caman bɛ yan bi tiɲɛ alimami na a yɛrɛ kunkolo tɛ kɛnɛ kan an an nka a ka yamaruya bɛ kɛnɛ kan tiɲɛ dugutigi ka cidenw bɛ yan walahi sigiɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen bɛ yan kojugu ci sera min ma na ci yɛrɛ ma se min ma ala ni diinɛ kanu kama na nin bɛɛ nana fara an kan nin baara nin tiɲɛ an b'u fo o la k'u barika da kojugu ka dubabu k'u ye walahi sabula an b'a dɔn u nakun ye kurannako ye kojugu ala ka kobaw koba a ka bon silamɛw bolo kosɛbɛ kosɛbɛ walahi ala ka kobaw koba ala ka kobaw koba silamɛw de b'o la ko tiɲɛ n'i y'an ye yan bi baara bɛ mɔgɔw bolo tɔmɔtɔmɔdaw bɛ yen baara caman bɛ yen baasiw bɛ yen bɛɛ y'o bila fɔlɔ ko kurannajigi ko fɔla walahi ko n bɛna sigi a kɛnɛ kan tiɲɛ kisi ɲinini kama walahi ani ɲɔgɔn kanu kama tiɲɛ ani kelenya yirali kama walahi an bɛ bɛɛ fo la ka bɛɛ barika da kojugu nin dugawu min bɛna kɛ nin ye na an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛɛ lajɛlen niyɔrɔ k'a la amin a n'o tɛmɛna ka bɔ nin na eh, komi sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka laada kɔrɔw don o don seku ala ka hinɛ a la rahimahullah bi a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ na denfa minnu bɛ yen n'u y'u denw kalifa a la Aha. kalan sira fɛ Naam. n'a y'i jija n'u ye dɔɔni dɔɔni k'i débrouiller u la kuranna la Naam. n'u nana kuranna kolojɛ ban Aha. a caman b'a la denfa ninnu b'a kanu Naam. k'u bɛna ka na ala barika da Tiɲɛ. ka saraka dɔ bɔ Naam. ka ɲɛsin baara ɲuman kɛlen ma Walahi. n'o n'o ye kuranna jiginni ye Tiɲɛ. alihamudulila an b'o dɔ de kɛnɛ kan a b'o dɔ de kɛnɛ kan ni an balima senjakaw naam n'i ko ko senja yan a dɔnnen don walahi an yɛrɛ kelenyaɲɔgɔnw don o don an sigiɲɔgɔnduguw don tiɲɛ yiridugukaw don walahi an bɛɛ ye kelen ye walahi ala sago aw sago naam olu ka denmisɛn dɔ naam u nana bila seku senkɔrɔ ala ka hinɛ a la ahan a a y'i seko k'a la naam kuranna la kosɛbɛ kosɛbɛ kojugu fo ka janfa walahi nka alahu yaf'alu ma yashau kojugu wa ma tashauna illa an yashaa allah rabbul alamin adamadenw mana fɛn kanu cogo cogo o ye ala ta kɔfɛla ye walahi ale y'i se k'a la kosɛbɛ kosɛbɛ naam mais ala m'a latigɛ na a ka kuranna timɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ale y'i jija k'a bila yɔrɔnin min na sa anw fana y'an jija ka debrouiller n'a ye k'a tɔ timɛ o kɔfɛ ala m'a k'ale ɲɛna ko ye bilen inchallah nka halisa denfa ninnu u ka laada kɔrɔ o le saraka nin ye dɛ kuma kɔrɔ mun na ni saraka bɛ bɔ karamɔgɔ ɲɛna halisa ko kelen don dɛ o don k'u bɛna ka na saraka bɔ karamɔgɔ sigiyɔrɔ la a ka denbaya la a n'a jatigiw ani dugu silama bɛɛ lajɛlen an ka na jɛ ka saraka bɔ kojugu ka ɲɛsin den nin ka kuranna jigi ma an b'o kɛnɛ le kan an b'o de kan dɛ ala sago aw sago an bɛ dubabu k'u ye ahan u ye ko min kɛ naam koba don tiɲɛ ko barikama don walahi u ye koba labonya o kɛra kuranɛ kalan k'a jigi ye koba ye dɛ o koba de dɛ ala ka fɛn bɔ e la naam k'e kɛ k'o bolo minɛ ka n'o di karamɔgɔ ma ahan k'a k'a kalan ala ka diinɛ la naam ala ka sɔn ka kuranɛ kolojɛ nɔgɔya aw ye ahan aa ala barikada ko don dɛ o don n'i y'a kɛ i ye ko ɲɛnamaba de kɛ i bɛ ka dɔ fara den ka nɔɔrɔ kan i bɛ ka barika san ka di a ma e fana bɛ ka ala barika ala barikada ka di ala ye la in shakartum la azidanna wa la in kafartum inna azabi lashadid kuranjigi tɛ foyi ye ni ala barikada tɛ alihamdulila an b'u fo u nana ka na bonyaw kɛ mun ka ca kosɛbɛ mun ka bon kosɛbɛ u nana bɛɛ lajɛlen fɛ tiɲɛ u ye wari caman di naamu ka buga caman di naamu ka da suman ani nasɔngɔw kan aha u kɔni u y'a kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ walahi a bɛ sejakaw fo inshallah nabagaw naamu k'u fo kojugu n'u seginna Naamu. k'u ka cɛkɔrɔbaw fo inshallah k'a fɔ u ye min kɛ kɔni aha dan t'a la tiɲɛ k'o ye manankɔrɔ dugutigi kan ye o ye alimami kan ye o y'an jatigiw kan ye o y'an baw kan ye o ye kalanden bɛɛ kan ye a n'an sigiɲɔgɔn ala sago aw sago o la kuranjigi ti dɔwɛrɛ ye kuranɛ sadakalahu le bi kalan ka dubabu kɛ ka ɲɛsin den ma ani k'a ɲɛsin dugu yɛrɛ ni kabila ma ka ɲɛsin diɲɛ silama bɛɛ lajɛlen ma komi kurana ye fɛn ye ah. fɛn barikama don o don ala kumakan de don tiɲɛ ka se k'a kalan kama yanbagi i n'a fɔ a ka kan cogo min naam o ka gɛlɛn mɔgɔ tɛ se k'o kojugu bɛɛ bi kurana dɔn n'i ka musitawa ye a b'a i ka daraja ah. ala ye daraja dɔɔni min d'i ma kɔnɔ ah, bɛɛ bi kurana dɔn n'o ye ka da n'o ye kalanden fana b'a kalan k'i jija n'ale ye daraja min sɔrɔ a kɔnɔ naam ale b'a ka baara n'o ye a banna n'a fɔla a ɲɛ na san'a ka s'a la a b'a kalan cogo caman na dɛ cogo caman na yɔrɔ dɔw bɛ ɲaami yɔrɔ dɔw bɛ sama o man ka sama arafu dɔw bɛ fɔ ka sɔrɔ o t'o ye jɔ bi kɛ yɔrɔ dɔw la ka sɔrɔ ni jɔli man kan bɔn o la ni sadakalahu dubabu nin kalanna o b'a bɛɛ furakɛ ala b'a sɛbɛn k'a y'a kalan bi taritili a cogo ɲuman la k'a sigi ni sarati bɛɛ dafalen a bɛ sɛbɛn k'a y'a kalan kɛ dubabu nin barika le b'o kɛ ka tila mako minnu bɛ ɲini dubabu ninnu kɔnɔ ala b'a dubabu minɛ a ma k'a minɛ silama bɛɛ lajɛlen ma min b'a kɛnɛ kan min t'a kɛnɛ kan alhamdulila o de dubabu bɛna kɛ sisan bɛɛ b'i ka ŋaniya siri n'o banna halisa komi kuranjigi kɛnɛ don o don likuli makamin makal a bɛ jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ kan k'o kuma fɔ ni dubabu banna Duba bɛna kalan na insalah min fana bɛ kuma dɔnni yɛrɛ fayidaw kan ka se ka dɔnni yɛrɛ daraja yira mɔgɔw la kalan in nafa min b'a la daraja min b'a la baraji min b'a la kalanden ni karamɔgɔ yɛrɛ ani masaw ani mɔgɔw yɛrɛ kan ka dɔnni yɛrɛ minɛ cogo min duba kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen insalah bɛna tɛmɛ n'o ye kalan kɔfɛ ni ala sɔnna ala sago aw sɔrɔ

ala ka hinɛ an ka taabaaw la amin ala ka yafa k'u ma amin u y'an kɔn kiti min na yarabi ala taala k'o nɔgɔya amin an bɛ taa jɛ min na yarabi ala taala k'o nɔgɔya amin sali ala rasul wasalim n'an bɔra yen naamu an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka taa an badenw ma tiɲɛ an baden minnu n'olu bɔra senja naamu ka na k'u bɛn'u den ka kuranajigi kɛ naamu an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn u ye tiɲɛ an b'a ɲini alahu taala fɛ na u sen dara bɛlɛ o bɛlɛ kan ahan u tɛmɛna jiri jiri la na an b'a ɲini alahu taala fɛ ahan ala k'a kɛ u ye kisi sira ye amin alihamdulilayi rabil alamin na k'a ɲini alahu taala fɛ na den min filɛ nin ye ahan n'an filɛ a ka kuranɛjigi kɛnɛ kan na an b'a ɲini alahu taala fɛ ala k'a kɛ barika ye amin ala k'a kɛ kɔrɔta ye amin ala ka labankoɲuman d'a ma amin o kɔfɛ an bɛ tanga ɲini ka bɔ sitana dangalen tɔɔrɔ la mm. sitana min ni eh, adamaden jugu don kojugu an bɛ tanga ɲini ka bɔ sitana dangalen tɔɔrɔ la tiɲɛ sabula sitana adamaden ɲin tɛ dɛ fiyewu adamaden jugu fin de ye sitana ye o de kɛra a ɲininen don an fɛ n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ an k'i tanga ɲini ka bɔ sitana dangalen tɔɔrɔ la tiɲɛ sabula sitana a b'an nɔfɛ su ani tile o kɔfɛ an b'an sinsin ni Alahu subahana wataala tɔgɔ barikama ye Alahu taala tɔgɔ min b'a la ni foyi tɛ ɲɛ n'ale tɛ kojugu alihamudulila rabil alamin a ɲininen don silamɛkɛ fɛ n'i b'i sigi i k'a fɔ bisimila walahi n'i bɛ wuli na i k'a fɔ bisimila ahan n'i bɛ baara baara kɛ na i k'a fɔ bisimila tiɲɛ o de ɲininen don silamɛ fɛ dɛ walahi ko n'i ko bisimilayi ka ban na i b'a sɔrɔ sitana donyɔrɔ tɛ yen fiyewu bisimilayi lezi alihamdulilayi rabil alamin alhamdulilayi rabil alamin bisimilayi n'a fɔra fɛn o fɛn na ahan a ye sitana donyɔrɔ tɛ yen fiyewu o la kɔfɛ na an bɛ Alahu taala tanu kojugu, Alahu taala min ye an dɔnniya ni kalemu ye, anhan, o ye fɛnba ye dɛ, walahi, biki filɛ nin ye, naamu, dan si tɛ di biki la, ayi, a kɛra i ka koɲɛ dɔ sɛbɛnni ye, naamu, a kɛra i ka lɛtiri dɔ sɛbɛnni ye, naamu, a kɛra juru dɔ b'i ni dɔ cɛ, anhan, o sɛbɛnni ye, naamu, an bɛ Alahu taala tanu kojugu, Alahu taala min ye an dɔnniya o la, walahi.

ni o tun tɛ ala kira la walahi mɛ tuma min na n'a ala ma sɔn a ka sɛbɛnni kɛ o de la a fɔra a ma ko alumi alumi ko kunfin alahu akibaru o de la an bɛ alahu taala tando o la kojugu o kɔfɛ ka alahu taala tando naam alahu taala ye adamaden ladɔnniya fɛn na a tun tɛ min dɔn tiɲɛ adamaden bɛ na diɲɛ na waati min na na o y'a sɔrɔ a tɛ foyi kalama hakili t'a fɛ a tɛ foyi kalama ɔ ala taala bɛna hakili d'a ma kojugu ka se k'i yɛrɛ ɲɛfɔ an ni baganw olu faranfasiya ka bɔ ɲɔgɔn na walahi o la an bɛ ala taala tando o la kojugu o kɔfɛ nɛɛma ni kisi an b'o kɛ an kuntigiba muhamadu kan salalahu alayihi wa salamu muhamadu min n'ale cili kɛra hinɛ ye ka taa danfɛn bɛɛ lajɛlen ma walahi

ale de nana ahan ka n'a fɔ mɔgɔw ye naam aw kana ɲɔgɔn tɔɲɔ ahan a ye ala kelen bato naam aw kana ɲɔgɔn tɔɲɔ de kɔnɔ nin tiɲɛ n'o tɛ a kun bɛ kɛ baganw ta ɲɔgɔn ye kojugu ni muso jɔra ni min sera ka min tu ka bɔ yen naam i kun b'o minɛ e ala mɛ ale de nana ahan ka n'a ɲɛfɔ an ye ko walimuso ye haramu ye naam i y'a ye ahan o ye hinɛba ye o ye hinɛba de ye mɔgɔw de man'i miiri naam o sariya in ma ahan ka wali ta to yen tiɲɛ an bɛ daamu kɔnɔ walahi n'o tɛ diɲɛ bɛɛ kun na ɲɔgɔn halaki kojugu muso kelen nɔfɛ walahi o la o ye misaliya fitinin ye tiɲɛ k'a jira silamɛw la k'a fɔ ko kira cili kɛra hinɛ de kɛra hinɛ wa o ɲɔgɔnko ɲɔgɔnko baden bɛɛ lajɛlen de b'o hinɛ kɔnɔ walahi o cidenba in ko salalahu alayihi wa salamu ko a ye dɔnni ɲini hali n'a kɛra siniwa jamana kan tiɲɛ a y'an yamaruya ni dɔnni ɲinini ye dɛ kojugu nin b'a yira an na k'a fɔ ko ja ja dɔnni ɲinini ye wajibi de walahi silamɛkɛ kan kojugu i y'a ye dɔnni ɲinini na o ye wajibi ye silamɛkɛ kan walahi i y'a ye tiɲɛ fɔ a y'an yamaruya na ko an k'a ɲini hali n'a ɲini yɔrɔ bi bɛn siniwa jamana kan o kɔrɔ ye

o de la silamɛ a ka farida ayini o dɔnniya y'a ka wajibi de i b'i ka bato kɛ ni min ye i bɛ i ka sun kɛ ni min ye o de kɛra i ka farida yɛrɛ de tiɲɛ o de la an sigilen filɛ o dɔnni kɛnɛ kan kɛnɛ si tɛ nin kɛnɛ in bɔ kɛnɛ si tɛ dugukolo sanfɛ min bɛ kurannaji kɛnɛ bɔ o tɛ yen ayi o tɛ yen o tɛ yen o tɛ yen walahi an b'a seereya k'a fɔ mɛlɛkɛ min bɛ nin kɛnɛ kan yan ah. ani jinɛ hakɛ min bɛ nin kɛnɛ kan yan o adamaden tɛ yan fiyewu o maa hakɛ tɛ yan o la an b'a jigiya k'a fɔ dugawu dugawu bɛ kɛ yan a tɛ bin fiyewu fiyewu a tɛ bin o la an b'a ɲini ala taala fɛ an bɛna dugawu dugawu kɛ nin kɛnɛ kan hami dogolen ni bangelen yɛrɛ bɛ ala taala k'a bɛɛ lajɛlen amen mɔgɔ mɔgɔ bɔla baara kana ala ka a bɛɛ lajɛlen hami dilan nin kuranna a ɲɔgɔn sɔrɔ man di a ɲɔgɔn sɔrɔ man di o la kuranna fɛn min tɔgɔ ko kuranna n'i ko diinɛ dɔrɔn i ko ko kuranna a b'a ni kuranna dɔnniya tɛ na diinɛ tɛ se ka ɲɛdɔn cogo si la ayi o de la na an y'a kanu na dɔnni yɛrɛ nafa ka se ko o kumaba dɔw lakali tiɲɛ silamɛw ye walahi o la an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ baara min na na ko o ye baaraba ye o ye baaraba ye o la o dɔ ye jumɛn ye ruwiya anil hasan basiri rahimahullahu ta'ala rahimahullahu o ye nin minɛ ka bɔ hasan basiri fɛ ala ta'ala ma hinɛ a la a ko cogo di k'ale ma fɛn si ye dugukolo sanfɛ min ka bon min ka fisa ka tɛmɛ jihadi kan fi sabili lahi fiyewu a ye ko fɛn tɛ yen kojugu ale ye kɔnɔrɔ min ka dɛsɛ ale ma fɛn ye dugukolo kɔ kan min baraji ka bon i n'a fɔ jihadiden ko fo n'a kɛra dɔnni ɲiniden ye fo n'a kɛra aw ye mɔgɔ minnu wulilen don ka dɔnni ɲini ayi k'a t'o sɔrɔ foyi la ɛ u t'an sɔrɔ o n'ala sɔnna ma o la dɔnni ɲinidenw an ka ala tando sanɲɔgɔndaw don o la mun kama nin de fɔra sabula jihadikɛla filɛ nin ye ale y'a ni di ala ma kojugu kɛ donc a bɛ taa kɛlɛ la a tɛ segin fiyewu fiyewu a b'a to a ka sa yɔrɔ la yen n'a sara a bɛ don alijinɛ na ɔ nka kalanden ta n'o kalanna o bɛ mɔgɔ wɛrɛ kalan ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ kalan ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ kalan fo ka taa se diɲɛwuli ma hali n'a sɔrɔ ale tɛ yen bilen k'a fatura o baraji de bɛ ka sɛbɛn a ye fo ka taa se diɲɛwuli ma A tati o de la dan si tɛ mɔgɔ kalan ka baraji la dan dan si tɛ kalan ka baraji la o la ala taala k'an kɛ kalandenw ye ala k'an kɛ dɔn ye ala ka an sabati ci b'a kan kosɔn sɔ ala o la nin de y'an kabakoya kosɛbɛ k'a fɔ ko dɔnni ɲini k'o de ka fisa ka tɛmɛ jihadi kan i b'a dɔn o la k'a fɔ ko jaa gansan tɛ gansan tɛ dɛ i y'a ye a nana mafilɛli dɔ la ko ni mɔgɔ min bɔra ka so ka taa dɔnni bonda kelen ɲininkali kɛ k'i k'a dɔn ko ala ka mɛlɛkɛw olu b'u kaman fɛnsɛn a ye ka dugawu k'a ye siga t'a la siga t'o la fo ka taa bila kɔnɔw la minnu bɛ yiri sanfɛ olu bɛ dugawu k'a ye kojugu wara minnu bɛ kungoba kɔnɔ n'an yɛrɛ t'olu kalama olu bɛɛ lajɛlen bɛ dugawu kɛ dɔnni ɲinina ye kojugu i y'a ye fo ka taa bila ji kɔnɔ jɛgɛw la kojugu dɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ dugawu k'a ye bɛɛ bɛ dugawu k'a ye ninnu bɔra sisan senjala kan aa fɛn minnu tɛmɛna sira la n'a y'a sɔrɔ a jiral'u la na aa u bɛ kabakoya dɛ u bɛ kabakoya kabako dama dama de tɛmɛna u natɔ mais u t'a dɔn u t'a dɔn dɛ parce que u bɛ tɛmɛ yiri yiri la an b'a kalama ala taala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ dugawu k'a ye alahu akbar wara minnu bɛ kungo kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ dugawu k'u ye walahi i y'a ye na cogo min na ka wuli ka taa

o de la i ka baara a bɛ tiɲɛ ka ɲɛ kojugu ko ko mɔgɔ minnu bɛ yen n'u y'i cɛsiri o fɛ su fɛ tile fɛ waati bɛɛ fɛ ko tigila mɔgɔw olu bɛ mɔgɔ wɛrɛw jɔnmaya bato yɔrɔ fitinin dɔw kama ka sɔrɔ ma o tɛ wajibi ye ko n'u kun y'a dɔn i b'a ye k'u kun tɛna mɔgɔ jalaki o la u dun bɛ mɔgɔ jalaki nafila dama kama musabu dama kama ale bɛ bɛɛ bɔ silamɛya la k'a yɛrɛ kɛ silamɛya ye A dɔnnintanya b'o kɛ kojugu o de la foyi tɛ ɲɛ ni dɔnni tɛ hali ka sɛnɛ kɛ suman foro n'i m'a dɔn i tɛ se k'a baara kɛ cɛ n'i tɛ si doncogo dɔn i t' a kɔrɔbɔcogo dɔn a ka kan ka kɛ waati min i t'o dɔn i b'a ye dɔrɔn alihamdulila alihamdulila a tɛ sabati fewu kojugu o de la fɛn min ɲininen don silamɛ fɛ Naam. i k'a dɔn fɔlɔ a dɔn fɔlɔ Aa, o de fɔra o de fɔra ko faarifuni kabla an taabuduni Walahi. fa in lam taarifuni fa keifa taabuduni tiɲɛ hadi kudusi de ye nin fɔ kojugu i y'a ye ko a ye n dɔn fɔlɔ ahan yanni a bɛ n bato kojugu i y'a ye o de ɲininen don adamaden fɛ min o ɲininen don taara i ka ala dɔn fɔlɔ Naam. ala ye jɔn ye kojugu ka sɔrɔ ka bato daminɛ aa mais e y'i kara ka ten ko mɔgɔw bɛ silamɛya la k'i kun don silamɛya kɔnɔ e yɛrɛ t'a dɔn fɛn min don walahi hali nafa min b'a la e t'o dɔn e t'o dɔn aa don dɔw bɛ k'a la i ka bato caman bɛ tiɲɛ dɛ a caman bɛ tiɲɛ dɛ o de la ko mɔgɔ min ka ta ye baara ye silamɛya kɔnɔna na k'a bɛ komi a tigi fililen don siratigɛ ma a tigi fililen don siratigɛ ma kojugu wa a bɛ cɛsiri min na naam ko a ti jidi a tigi ye foyi la naam fo yɔrɔjanya ka bɔ ala ma haa a bɛ si ka nafila seli min na ahan a bɛ tile ka s- eh, sun donni min kɛ ahan ko a ti foyi sɔrɔ a la alahu akbar k'a sababu kɛ ale t'a surutu dɔn a t'a kiti dɔn min kɛ ɔ a t'a kiti dɔn kojugu donc

k'a fɔ kalanden ye ko bisimila ramanarahim kalanden fana seginna a kan ko bisimila ramanarahim ko o yɔrɔnin kelen bɛɛ ko ala taala bɛ yafa kalanden in ma kelen ka yafa bangebaga fila ma ka yafa karamɔgɔ ma bi aa nin kabako ye dɛ kabako don o de la a ka kalanden ninnu jama de filɛ a bolo nin walahi n'a y'a dɔn ninnu bɛ min na yan non a tɛ tulon kɛ u la dɛ kojugu Ala k'an bɛɛ saba ma mɛ ko o fisamantiya in o sɔrɔla cogo di ko sabula ko dɔn de ye ɲɛmɔgɔ ye i k'a dɔn fɔlɔ ka kɔn baara ɲɛ o de ɲɛmɔgɔ ye i y'a ye laɲini ye min ye i k'a dɔn fɔlɔ kɔn baara ɲɛ parce que ni a kalanna sisan ale b'a ka baara a b'a kɛ cogo ɲuman bɛɛ dɔn ka taa fɛ wala o la alihamdulilayi rabilalamin

ka taa ka wuli dɔrɔn ka t'i sigi dɔni kɛnɛ kan i n'a fɔ an filɛ nin kɛnɛ kan cogoya min na k'a lamɛn dɔrɔn i tɛ ka sɛbɛnni kɛ i y'a faamu dɛ i yɛrɛ bolo ma da kalimu la ko o nin hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ i ye jɔn ba kelen san fi sabililahi k'a ka hɔrɔnya Alahu Akbar cogo min na dɔnnisigi kɛnɛ aw kana a to fiyewu a ka fɔ aw kɔ a ye na karamɔgɔw kɔnɔ kuma ninnu de ye seereyaw de ye tiɲɛ cogo min na a rasulu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam a y'o de ɲɛfɔ Ahan. cogo min na ala taala t'a fɛ Naam. k'a ka jɔn minɛ ah a bɛ ɲininkali fɛsɛfɛsɛ Naam. fo ka taa se nin yɔrɔw ma ha ko yali i ma deli ka sigi dɔnnibaga kɛnɛ dɔ kan wa kalankɛnɛ dɔ kan wa walima i ma sigi i ma deli ka sigi dɔnnikɛla dɔ kɛrɛfɛ wa aha i ma deli ka baro kɛ ni dɔnnibaga dɔ ye wa naamu walima i ma deli ka dumuni kɛ ni dɔnnibaga dɔ ye naamu Ɛɛ n'a y'a sɔrɔ e kɛ bɛ k'i i yɔrɔ janya ka bɔ dɔnnikɛla la e yɛrɛ tɛ karamɔgɔ ye ka tila k'i yɔrɔ janya ka bɔ kalan kɛnɛ kan i bɛ taa bɔ na aa se jumɛn sisan wala bɛ taa bɔ na o de la ala taala ka a ɲɛ an bolo ala ka sababu ɲuman ye alihamidulilarabilalamina ka bɔ sen na fɛ a ko naamu k'ale y'a mɛn ala kira la sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min taamana ka taa dɔnnibaa dɔ fɛ yen naamu i y'a faamu ko a tigi ye sen baara tatali min kɛ ko ɲuman kɛmɛ de bɛ k'a tigi ye e, i senbaara ɲɛ kelen kelen bɛɛ sen baara ɲɛ kelen kelen bɛɛ c'est-à-dire sen dayɔrɔ dayɔrɔ k'a bɛ sɛbɛn de ko baraji tan aa a ma kɔn k'o dɔn dɛ an bɛna a fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ ɲuman tan alahu akbar arasulu sallallahu alaihi wasallam a ko a ma ko ɲuman misali ye jumɛn ye ɲuman kelen o de ye baraji tan ye naamu n'i ye juguman kelen kɛ jurumu kelen n'i ye ɲuman kelen kɛ baraji tan Allahu akbar o mi'atu hasana wala k'o de bɛ d'i ma tan na ɲɔgɔn ko kɛmɛ wala o de bɛ d'i ma senbaaraya kelen kelen bɛɛ la senbaara kelen kelenna bɛɛ lajɛlen la jeliba baara sɔrɔ la i y'a dɔn nin ye hɛrɛ ye dɛ kojugu i y'a ye naam wa ka taa dɔrɔn aha ka dɔnnibaga in lamɛn dɔrɔn naam i y'a faamu dɛ Ahan. taama yɛrɛ dama tɛ dɛ Naam. i taalen kɔfɛ Ahan. k'i sigi ka dɔnnibaga in lamɛn dɔn kuma lamɛn a bɛ ka min fɔ aha ani a bɛ ka min fɔ k'olu lamɛn Naam. ko Ahan. a tigi bɛ ka kalima kalima fɔ dakurunya dakurunya fɔ i y'a faamu Ahan. ko o bɛɛ lajɛlen ɲuman ɲuman ɲuman ɲuman kɛmɛ kɛmɛ a kuma b'a kan i y'a ye o fana b'o cogoya la aha donc

i y'a ye awala a fɔ a ye na salalahu alayihi wasalam a ye nin de fɔ naam ko ka taa dɔnni bonda kelen ɲininka naam ɲininkali kɛ sigi ka dɔnni bonda kelen dɔn dɔrɔn i y'a faamu n y'a faamu dɔnni bonda ye jumɛn ye naam k'o walawala silamɛw k'o faamu an faamu I n'a fɔ seliji kɛ cogoya seliji kɛ cogoya fo ka taa foori walima sun kɛ cogoya fo ka taa foori o ye bonda bonda ye bonda bonda ye y'a ye naamu i ka sun sunkalo tɛna na sa naamu ka sunkalo kiti dɔn o ye bonda kelen ka wuli ka taa k'o dɔn dɔrɔn naamu ko o baraji ka bon ka tɛmɛ arakan ba kelen kan alahu akubaru nafila seli kan a banna Arakan ba kelen nafila seli a baraji ka bon dɔnni yɛrɛ fisamanciya kama dɔnni caman ko tɛ koyi ka wuli ka taa yɔrɔ kunkurunnin dɔ lajɛ dɔrɔn seliko dɔ dɔn dɔrɔn ko o bila i kɔnɔ o de ka fisa ni arakan ba kelen baraji seli alahu akbar yarɔ o ye kabako ye silamɛ kojugu o de la

dɔnni siratigɛ dɔ fɛ i bɛ taa dɔnni sira dɔ fɛ ko o sira in ko o bɛ kɛ arijinɛ sira ye o y'i ka arijinɛ sira de ye awɔ kɔrɔ i bɛ don arijinɛ na siga t'a la Alahu akibaru i n'a fɔ ninnu minnu filɛ sisan dunanw ka fara an jate an dugulenw kan fɛn o fɛn wulila ka na k'a bɛna ka na nin kɛnɛ kan yan arijinɛ sira de don o tun bɛ arijinɛ sira kan ka na Nin ye alijinɛ sira de o don n'a fana sisan alihamudulila rabil alamin naamu an b'a ɲini ala taala fɛ ala k'a kɛ alijinɛ sira ye amin ala k'a kɛ kisi sira ye amin ala ka labanko ɲuman d'an ma amin yarabi a nana mafilali wɛrɛ la abuzari ka mafilali don naamu ka sɔli ka taa kitabu babu babu kelen ɲininkali kɛ dɔnnibaga fɛ yen naamu Nin ye kalandenw niyɔrɔ ye bala ka sɔli ka taa babu kelen kalan na karamɔgɔkɛ fɛ yen ko arakan kɛmɛ don arakan kɛmɛ don o a baraji n'o bɛɛ kelen i y'a dɔn sa o i m'a dɔn sa o karamɔgɔkɛ y'a fɔ ni min k'i ye ka taa foori ko nin y'i ka wala jɔyɔrɔ baraji kɛmɛ arakan kɛmɛ arakan kɛmɛ alahu akibaru n'i ye o de la dɔw ma fara kalan na fiyewu an n'a taa wasa mɔgɔw bɛ i y'a dɔn sa o sɔli i ka taa dɛrisu ta ala a kɛra i y'a dɔn a kɛra i m'a dɔn mm. k'a darisu ta dɔrɔn Alahu akbar a bɛ komi mɔgɔ min sira ka nafila seli araka kɛmɛ e baraji n'o bɛɛ ye kelen Alahu akbar cogo min na dan tɛ dɔnni fisamanya la dan t'a la walahi i y'a ye n'i ye a yɛrɛ ma dɔn fɔlɔ koyi a ah. ɲɛɲini siraw yɛrɛ de ye nin o barajiw yɛrɛ de ye nin kojugu kuma tɛ n'a dɔnna kuma t'a dɔnbaga ma i y'a ye walahi o la Ala taala ka an bɛɛ sababa ma amin amin Ala ka fonni kɛ amin Ala k'an don kuranɛ hɔrɔma amin wa k'a b'o cogoya la naam ni mɔgɔ min taala babu kelen ɲininkali kɛ i n'a fɔ o kuma tɛmɛna cogoya min na naam ko o hɛrɛ ka bon naam araka kɛmɛ fana ye sɔli ka bɔ la Alahu akbar sɔli ka taa bonda kelen ɲininkali kɛ a banna donc o kuma naam o ni dɔ in bɛ ɲɔgɔn ye walahi i y'a ye

Dabaji k'o de bɛ giriya ka tɛmɛ seyidusu jeli kan a ta seyidusu minnu b'a la n'u tayana olu kanna fini jolilima de bɛ taa da u suta ko t'a la seli t'a la i b'a dɔn yen ko ja su la seli kun ye ka kisi ɲini su ye n'a sɔrɔ a ye dɔɔnin kɛ ka fɔ ɔ bɛ seyidusu o t'a la o t'a la u jolilima bɛ ta kɛlɛyɔrɔ la ka n'u datugu u datugu dɔrɔn alikiyama jɔ don u ka fini jolilima u bɛ wuli ka taa jɔ kɛnɛ kan olu ka teli ɔ ko o joli min filaw ye dɛ Ahan. ko moriw ka dabaji Ahan. k'o de ka girin ka tɛmɛ o kan alahu akbar ala ni dɔnni bonya fɛ dɔnni bonya fɛ dɛ parce que dɔnni kelen in de ye jihadi yira u la tiɲɛ a ye jihadi kɛ o baraji bɛ ta a Ahan. bɛ ta kisi bɛ sɔrɔ a la naam dɔnni de y'o yira i la o walahi ɔ o de la kuma bɛɛ dɔnni ka girin ka tɛmɛ wale kan aa Sila- silamɛya wale de ye eh, jihadi dɔ ye a wale dɔ ye jihadi ye kojugu

Saabaw ko alakira ma salalahu alayhi wa salam ko tiɲɛ na alakira an t'o dɔn ayiwa alakira ko ko o ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ye u ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ kuranɛkalan la k'o de ka fisa bɛɛ ye kojugu o de la n ko ko dɔw tɛ bɔ kalandenya yɛrɛ kɔnɔ mɛn kojugu mɔgɔ min y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ a bɛ kuranɛ laazimi k'o de ka fisa n'ale mantɔn bɛɛ ye aa nin kuma in ye kabakoba ye walahi o de la an b'a ɲini kalandenw fɛ mhm u kana kuranɛ kalan ten k'a bila k'a bila ten u ka to k'a segin segin sɔn walasa nin jɔyɔrɔba ninnu Ahan. an bɛ se k'olu sɔrɔ an bɛna se k'o sara cogo min aa kabakoba b'o la dɛ kabako b'o la ko naam alikiyama jɔ don na ahan ko alahu taala bɛ jibirila bila ahan i y'a faamu naam ka taa jɔ kɛnɛ kan ahan ka kalankɛlaw wele ka kalankɛlaw wele i y'a ye ka kalankɛlaw wele naam ko ko kuranakalannaw ye jɔn ye ahan ko n'o kɛra naam mɔgɔ minnu ye kuranakalan kɛ naam mɔgɔ minnu duumɛna kuranakalan kan naam o bɛɛ lajɛlen bɛ wuli bɛɛ bɛ wuli kuluba bɛ wuli fɔlɔ ahan ni kuluba wulila naam a bɛ tila ka segin naam a ka wele kan ahan ko kuranakalanna ye mɔgɔ jumɛnw ye naam gurupuba wɛrɛw fana bɛ tila ka wuli kojugu o kɔfɛ a bɛ segin wele kan ko kuranɛkalanna ye mɔgɔ jumɛnw ye o kɔfɛ gurupuba wɛrɛw fana bɛ wuli alahu akubaru aa n'olu wulila sa olu bɛ t'i jɔ dabaa masa ale ɲɛ tilenya na hmm. kuma t'u fɛ fiyewu fɔ nabila dirisa ale ye kalankɛlaw bɛɛ lajɛlen kuntigi ye kojugu dɔnnibagaw ka mafilɛli la ko mɔgɔ si tɛ yen min ye kurana kalan k'a matarafa komi nabila dirisa alahakuba parce que jigini kitabu ma bɔ jigini kitabu la jigini kitabu min tun b'ale bolo a y'a kalan yɛrɛ de k'a fɔ ko n b'a dɔn o t'a la parce que an caman bɛ kurana kalan dɔnbaliya kama mais olu yɛrɛ b'a kalan a nafa kosɔn bato de kama dɛrɛ an b'an ka cɛkɔrɔbaw dɔw fatura kan don o don u bɛ kurana ni fila kɛ nin darajaba ye kojugu nin nin kama walahi ala k'an d'u hɔrɔma na amin ala k'an ka bato minɛ amin a ni nabila jire kalan min na naam i kan ka di niveau min na ahan bɛɛ k'i segin a kan bɛɛ k'a kalan n ye bɛɛ kumakan lamɛn kulo la n ka sebaya kulo la allahu akibar ko n'o kɛra sa kalankɛlaw b'a dadon ɛɛ dadon dadon kɛ kan kɔrɔtalen ye k'i kan kɔrɔta yɛrɛ an i bɛ ala ka masaya ni adamadenw ta dɔn yan ka bɔ ɲɔgɔn na ala ka masaya la ale bɛ bɛɛ ta mɛn a kɛ cogo min na i n'a fɔ kelen min b'a kalan a ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ mɔgɔ kelen bɛ ala y'a ɲɛkɔrɔ mais ni adamaden don n'a m'a hakili sigi n'a miiri dɔ ta dɔrɔn o y'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ fana kun kojugu kojugu i y'a ye k'a bɛ bɛɛ ta mɛn o cogoya la Aa ko n'o kɛra sa naamu k'a bɛ sɔrɔ ka bɛɛ sara i ka i ka niveau la dara daraja min i ye daraja min k'a la i y'a kalancogo ɲumanya min kɛ ala ɲɛsiran min tun b'i la voilà bɛɛ bɛ sara o de la o de la a ɲininen don n'i bɛ kurana kalan i hakili sigi a fɛ i k'i miiri d'a kan a kɔrɔ fɛ a n'a kalan fɛ walasa a b'i lakana k'o ka fisa ni mɔgɔ ye mɔgɔ b'a kalan ka taa wuru ale hakili t'a kɔrɔ la o bɛ belebeleba bɔ ale ka daraja la i y'a ye o la ko bɛɛ bɛ sara n'i ka niveau ye nin cogoya la aa kabako don ajib kabako don ko o kɔfɛ ala subuhanahu wa taala bɛ sɔrɔ k'a fɔ u ye ko ya ne dungew ko yala ko mɔgɔ ɲɛna aw ma diɲɛ sosigi la wa K'an ka garibuya kɛ wala ko yala aw bɛ mɔgɔw dɔn n'olu hinɛna aw la aw to diɲɛ kɔnɔ wa ka dɔgɔmaw d'a ma u bɛ ka fini d'a ma ka don natɔ de y'o ye dɛ o ka don natɔ ye n'o mɔgɔ minnu sɔrɔla ko u b'a fɔ ko diɲɛ na mɔgɔw delila ka ɲɛ anw ma Ko anw tun bɛ kalan na waati min na dɔ delila ka biki dɔ san ka di an o kɛra anw tun bɛ kalan na waati min na dɔ delila ka dumuni di an o don y'a sɔrɔ kɔngɔ bɛ ɲini k'an faa walahi i y'a ye donc mɔgɔ o mɔgɔ sera ka ɲuman kɛ kalanden ye fo ka taa bila i masa la masa ka ɲumanya la parce que anw t'o jate ɲumanya ye. ɔnkɛ. n'o tɛ i yɛrɛ bɛ min don i ka denbaya la arasulu ko di salalahu alayihi wasalam. ko o ye sarakatu de ye. o de ka bon a bɛɛ ye. i y'a ye. kojugu surtout i bɛ min don kalanden la. walahi. a kelen tɛ bi dɛ. kojugu. n'i y'a ta k'a lajɛ sisan. ninnu nana ni nafolo min ye sisan. a ka ca dɛ. a ka ca dɛ. ni nin mizani nin baraji hakɛ bɔra k'a jira senjakaw la. a kabako don dɛ. an bɛ taa tiɲɛ tɔ tɔ ta ka na sa dɛ. Alihamidulila rabili alamina kojugu i ye min don ala ko da fɛ i ye min don kalanko da fɛ a kisi don dɛ kisi don walahi alihamidulila bilalahamidulila ko n'u y'o sabati tuma min na ko ala taala bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko bɔn a ye taa kafo kɛnɛ kan a bɛ mɔgɔ o mɔgɔ dɔn a k'a bɛɛ lajɛlen wele a b'o bɛɛ lajɛlen kisi ka fara aw kan ne don arijinɛ na a bɛ mɔgɔ o mɔgɔ dɔn an k'u wele ka na u ka na ale b' u fara u fara kala ninnu kala ninnu kan ka taa arijinɛ na k'u don arijinɛ na i b'a o la gɛlɛn sama o la mɔgɔ sigi kuma mɛn an bɛ a kuma kuntaala surunya ni an sera a ma nin ye a fayida kuma babaw ye e si la k' k'a dɔn ka fɔ dɔnniɲini tɛ tulon ye tulon tɛ an kana an ka denw mara ten ka u bila ten walahi hali n'a kɛra mɔgɔ kelen du kɔnɔ naam a k'a jija k'o bɔ ka t'o di fi sabili la fi sabili la ka jɛn o kɔ kuma min bɛɛ ka laɲini ye walahi o de bɛ kɛ sababu ye ka kɛ bɛɛ lajɛlen sogonadonbaga ye an b'a ɲini ala taala fɛ ala k'an sogona don ala k'an don kuranna hɔrɔma na ala k'an don kuranna hɔrɔma na kuranna a kalanna dugu min na n'o ye manankɔrɔ ye ala ka barika don a la kalanden a bɔra dugu min na n'o ye senja ye ala taala ka barika don a dugu la a dugu den kelenkelenna bɛɛ lajɛlen a n'a dugukolo ala ka barika don a la kalanden a bamuso bɔra dugu min na yarabi ala taala ka barika don a dugu in na ala ka barika don a dugukolo la ala ka barika don a den kelenkelenna bɛɛ lajɛlen na kurana min kalannen filɛ nin amin k'a kɛ kisi ye an bɛɛ lajɛlen ye yarabi ala taala m'o kɛla amin n'o ye dugu ninnu ye amin ala taala k'o kɛ amin mɔgɔ mɔgɔ nana fana ka na sigi nin kɛnɛ in kan amin an b'a ɲini ala taala fɛ amin an dusukun yafaralen amin ala taala k'a bɛɛ lajɛlen don alijinɛ na amin bi don bonya kama amin sɔli ala rasul alhamdulillah alhamdulilayi rabbil alamin ala ka sɔn aa jeliba aa ko baara nɔgɔyala kosɛbɛ kɛ fɛn min tɔgɔ ye kuranɛjigin ye naam aa dubabu kalanna a kalanna a fayida barikamaw fɔ kosɛbɛ kɛ lamɔw ɲɛna a bɛ ten dɔnni jɔyɔrɔ ye min ye nba dɔnni nafa ye min ye lahara aa alhamdulilayi naam ɛɛ an bɛ dubabu kɛ bɛɛ ye kosɛbɛ kɛ ka nabaga bɛɛ fo a tɛ

O la fɛn o fɛn bɛ se ka kisi lase e ma e de b'a ɲɛɲini sa ko sira min na o sira dɔ ye nin ye adamaden ka ko i tigɛ ko o ko a bɛɛ bɛ ka sɛbɛn a bɛɛ bɛ ka filime kɔ ɔ k'i ye nin kɛnɛ dɔ kan lahara don o la ala bɛ se ka yafa i ma ala ka yafa an silamɛw baaraw sera dan na an b'an ka karamɔgɔw fo alimami caman bɛ yan dugutigi ka cidenw bɛ yan Eh, mɔgɔba bɛɛ lajɛlen caman bɛ yan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da tiɲɛ yɛrɛ la an b'a dɔn u nana kurana labonya kama ani sigi ka diya ani diinɛ ɲɛnamaya sira u ye bonya min da k'anw sɛgɛrɛ ah. bɛɛ folen don o la ka bɛɛ barika da ala sago aw sago kulubali nana an sɔrɔ baara kɔnɔ eh, an bɛ kuma d'a ma a bɛ foli kɛ mɔgɔw la alimami ko ko ale sogolalen don dɔɔnin o y'a ka jɛ bila ka na ala sago aw sago

Silamɛya fɛn min ye. Alhamdulila. An Manankɔrɔkaw bolo bi. Haan. Aa Ala ye a nɛɛmaba di an ma. Siga si t'o la. Ɔ i tɛ fɛn ɲini diinɛ kɔnɔ bi. Haa. I tɛ min sɔrɔ an fɛ. Ayi. Ɛɛ karamɔgɔ kɛlen bɛ ka nin kɛnɛ bonya ni a nafa fɔ cogo min na. Haan. An mɔgɔ mɔgɔ n'an donkun ye silamɛya la alikiyama ko ye. Naamu. Aa i kan ka nata nin kɛnɛ sifaw ye. Siga si t'o la. wɛrɛ t'an na kɛnɛw kɛnɛw kɔnɔ n'o ɲɔgɔn si tɛ parce que nin de bɛ kɛ sababu ye ka an nata alihamudulila naam ɛɛ dɔnni nafa min fɔlen jeliba n'i y'a lajɛ naam aa tiɲɛ na a ka kan ka ɲɛɲini dɛ siga t'o la ɛɛ n'i y'a ye dɔnni bɛ fisaya fɛn bɛɛ cogo in na Jeliba fɛn bɛɛ bɛ dɔn dɔnni kɔnɔ. Siga t'o la. E ma don a kɔnɔ. I t'a dɔn dɛ. I t'a ɲɛ dɔn. Karamɔgɔ yɛrɛ y'o fɔ an ɲɛna sisan. Naamu. Ko Ala yɛrɛ fɔlɔ bɛ bɔ k'o fɔ a yɛrɛ ma. Ko jani an n'a bato. Jati. K'an k'a dɔn. I kosɛbɛ. E tɛ fɛn min dɔn. N'i donna a bato la. Naamu. A bɛ kɛ kunfɛ bato ye dɛ. A bɛ gɛlɛya. o fana b'a fɔ an ɲɛna yɔrɔ dɔ la ja ko ala kira k'a ko sallallahu alaihi wasallam naam ko dɔnnibaga cɛ kelen ah k'a ka fisa ni batola kunfin mɔgɔ ba kelen ye kosɛbɛ kɛ kosɛbɛ Ɛ, olu cɛ ka jan ti safinɛ diɲɛ da ala sago jama sago nba an kana n'an sigi kuma kɔrɔ ten ka wuli ten a ten an ka kumakanw ta kosɛbɛ o k'an ka baara minɛn dɔ ye o ka kan n'i y'a ye i bɛ fɛn nafa sɔrɔ e de ye baara kɛ na siga t'o la na kuma na fɔla ka ban awɔ fɛn min ye kɔni y'an bolo na alimami tɔgɔ la a ten dugutigi tɔgɔ la naamu o ye ka foli di kalandenw ma kosɛbɛ

Alihamdulilahi rabil alamina caman kɛla kuranɛjigi baaraw la kuranɛjigiba min ni a kɛla manankɔrɔ n'o ye sɛbɛnkaw ka kuranɛjigi ye alihaji burahima kɔnɛ ale ka denbayaya fɛ an b'a ɲini ala subhana wa taala fɛ dugawu minnu kɛra dugawu minnu kalanna ala k'a minɛ ani alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma ala k'a minɛ tagabagaw ani tobagaw ciba kanu kosɔn ala k'an sigilen kɛnɛ ye ɲɔgɔn caman kan salli ala